An b'aw yɛrɛ fo fɔlɔ sani an ka don kuma la an bɛ an fana b'aw fo an bɛ barika da ala ye fɔlɔ o min y'an permettre an bɛɛ ka se yan nɔ bi An bɛ kuma ni tɔnden bɛɛ tɔgɔ la ne tɔgɔ balamusa keyita ne ye Vision Nouvelle ka permanent ye ani a gafew labɛnbaga tɔgɔsaresi la ni jɛɲɔgɔn bɛ yan yan ye Vision Nouvelle ka direction ba ye ni jɛɲɔgɔn bɛ baara la yan fo mɔgɔ wolo wolonwula ɲɔgɔn Vision Nouvelle ye jɛkulu ye min hakilina yɛrɛ nana cogo di pa Ee an y'a lajɛ don tɛmɛna mali kɔnɔ yan nɔ mɔgɔw farafarali ninnu an y'a jateminɛ o de ye jamana yɛrɛ gɛlɛyaba ye parce que mɔgɔw tɛ fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ b'i ta k'i ta fan bamananw tun b'a fɔ ko kɔnɔ kulu jɛlen de bɛ bii fɔ bolokɔnden kelen tɛ bɛlɛ ta donc an y'o de lawaleya ka na ni fɛn kura dɔ ye Donc fɛn kura min don n'an ko vision vision in tɛ i b'a fɔ ko i bɛ min ye mais hakilina de don parce que sani i ka fɛn ye hakili de b'a ye fɔlɔ sani i k'a ye donc hakili ka yeta de yeta o la ko vision a b'a fɔ ko nouvelle vision o ye vision kura o bɛ fan bɛɛ fɛ mais n'an y'a kɛ Vision Nouvelle k'a jira mɔgɔ la k'a fɔ hakilina kura de don an ka fara ɲɔgɔn kan fara ɲɔgɔn in kɔnɔna la An b'a lajɛ sigida bɛ se ka yiriwa cogo di sigida commune b'o la quartier b'o la village b'o la cercle b'o la hameau b'o la parce que sani k'a fɔ an bɛ jamana dila fo an ka jigin dugumana la fɔlɔ de ka olu la pa olu lafiya waati na de jamana bɛ lafiya tɔn yɛrɛ hakilina nana tan Alors exactement, et Vision Nouvelle bɛ yen nɔ, depuis le, le, le 11 septembre 2011, euh, et septembre kalo tɛmɛnen ye a kɛ san wolonwula ye donc bientôt an bɛna san seegin sɔrɔ yɔrɔ san wolonwula tɛ tile wolonwula ye o wagati ni sisan cɛ vision nouvelle ye Baara boloda caman kɛ pardon san kɔnɔntɔn je veux dire 2011 ɔɔ 2000 2019 donc an ye san kɔnɔntɔn sɔrɔ ee mais o waati ni sisan cɛ an ye baara caman kɛ an ye baara caman kɛ halisa an bɛ baɲumakɛtɔnya la an ma yɛlɛma fɔlɔ donc a kɔni bɛ yen depuis o waati la

Dɔw tun y'a fɔ sisan o de a ka direction tun bɛ yɛlɛma yɛlɛma de a ye quartier caman caman ye su san mɛ na a y'a yɛrɛ tɔgɔ la ka sɔrɔ kosɛbɛ i ko k'a fɔ sisan ko aw bɛ réalisation caman ma kɛ e aw bɛ se ka aw don o ye réalisation jumɛn ni jumɛn kɛ i bɛ réalisation san mɛ na bɛ se ka baarabagaw jumɛn ye eriya Bon Vision Nouvelle ye baara minnu kɛ n'i ko i b'o fɔ vraiment a ka ca a ka ca a ka ca kosɛbɛ a bɛ i komi sanni feere sira la fɔlɔ parce que o de ka bon kosɛbɛ an balakaw ma tɔn in kɔnɔna la musow de ka ca a la kosɛbɛ musow ka ca tɔn in kɔnɔ kosɛbɛ muso ni denmisɛnw de talen don ba la a la Donc an y'a jate minɛ k'a fɔ an bɛ se ka dɛmɛ lase olu ma cogo di an b'a lajɛ k'u fara ɲɔgɔn kan n'u farala ɲɔgɔn kan après an b'a jate minɛ u ka sigida kɔnɔna la k'a lajɛ u ka organisé ka ɲɛ n'u organiséra an bɛ sɔrɔ ka dɛmɛ lase u ma o dɛmɛ bɛ na cogo di an b'a lajɛ ni dɛgun min bɛ u kan o hukumu kɔnɔna la an ye forage caman kɛ yɔrɔw la sigida yɛrɛ yiriwali ta fanfɛla la an ye chaise ni tente di musow ma sanni feere sira la an ye juru don musow la u tɛ foyi kɔ hinɛ a la ni miliyɔn kelen dira muso tan fɔ ka taa se muso mugan ma u bɛ o miliyɔn kelen nasegin mais intérêt min bɛ d'a kan Vision Nouvelle yɛrɛ bɛ jɔ ni o ye an y'o baaraw kɛ an ye sugu fana jɔ musow ye Sirakɔrɔ Megetana sotrama place dɔ la an ka lasigiden dɔ bɛ yen nɔ Sanbu Kulubali an ye sugu dɔ kɛ à hauteur de 145 millions o la an ye 10 millions bila miliyɔn tan bila musow ka bolo kan yen parce que n'i ye sugu jɔ mɔgɔ ye ka n'a bololankolon bila ten Donc an ye wari min d'u ma o sugu fana tubabukan na b'a fɔ ma ko marché moderne a kɛlen ko Halles Bamakɔ bɛ cogo min na cogo sugu de don sugu kura de don voilà ee o tɛmɛnen kɔfɛ an y'a jate minɛ fana a ma mɛɛn an ye bide dɔ dali daminɛ o ni yan yɛrɛ man jan kosɛbɛ musow ka bolola baara bɛ se kɛ yɔrɔ la cogo min na n'o ye savonnerie b'o la n'o ye safunɛ dilan ye galadon b'o la ko caman b'o la de fait que muso kana se ka sigi parce que toujours muso bɛɛ tɛ se ka wari sɔrɔ juru la muso dɔw bɛ yen nɔ ca de ka di u ye donc mais ca sugu min don an bɛ dɛmɛ de d'u ma matériel kɔni o wari u t'o lasegin enfin plutôt matière première o wari de bɛ lasegin mais matériel bɛ d'u ma de u tɛ matériel lasegin Matière première est telle que n'u ka kan ka safunɛ dilan sisan, safunɛ bɛ dilan ni fɛn minnu ye, an b'o d'u ma mais a bɛ dilan ni fɛn minnu ka kan ka don a kɔnɔna la, u b'o lasegin o bɛ di muso wɛrɛ ma donc an y'o baaraw daminɛ o so yɛrɛ jɔra, o so valeur bɛ taa à peu près jusqu'à 230 millions donc o ma ban fɔlɔ mais a tɔ man jan tuguni donc ensuite an y'a jateminɛ fana farikolo ɲɛnajɛ la an bɛ fɛn caman kɛ denmisɛnninw ye an bɛ compétition organisé tournois la quartier ni quartier la an y'o dɔ kɛ Maɲanbugu an y'a dɔ kɛ Sebenikɔrɔ an y'a dɔ kɛ Lafiyabugu an y'a dɔ kɛ Hippodrome de la etc etc an y'a dɔ kɛ Sikasso ville fana kɔnɔ bon o tɛmɛnen kɔfɛ fana an y'a jateminɛ fana seko ni dɔnko fana la parce que i b'a dɔn Mali ye jamana ye Mali ye jamana kɔrɔba ye Dafɛ jamana ninnu bɛɛ la an bɛɛ b'a dɔn an ka an ka farafinna duguba minnu tun bɛ yen nɔ ni an b'a fɔ o ma ko empirew o caman tɛmɛna mali kɔnɔ donc o dun fana la an y'a ta ka jateminɛ ɲamakalaya a donlen bɛ ba la mali la mali la i tɛ se ka foyi kɛ ɲamakalaw kɔ parce que olu de y'an ka bibliothèques ye sɛbɛnni tun t'an fɛ yan donc o hukumu kɔnɔna la an ma se ka olu fana ka ko bila bolokɔfɛfɛn ye an bɛ jeliw caman dɛmɛ. An b'a kɛ cogo di an bɛ ka poromosiyɔn kɛ n'u ka ɲɛnajɛɛnɛw bɛ yen an bɛ u dɛmɛ pur que u fɛ tɔ an ka mamuru ka pasi a kosɛbɛ an y'o kɛ mɔgɔ caman na a wasila b'o la maa kante b'o la ginin wasila ɲamana bɔn an y'a kɛ n ka sɔɔri bɛ yen ko sɔɔri sansa saladencɔn dilanen de se tan ni an bɛ pasibe yen activement vision nouvelle ye parrain parrain a la donc mais o kɔrɔ tɛ ko ee vision nouvelle bɛ tulonkɛ dɔrɔn kama parce que an b'a fɛ ka ee ko dɔ de don ba la ka seko ni dɔnko ka jira mɔgɔw la vraiment jɔyɔrɔ bɛ u fana la donc kuma lasurunya la ee an ka baara yɛrɛ fanba bɛɛ bɛ o de la kuma laban ye min ye an kɛlen don ka min don ba la kosɛbɛ yɛrɛ o ye hadamadenya ye hadamadenya ye jumɛn ye ni hɛrɛ ni hɛrɛ tana mago bɛ tɔnden min fɛ yen bɛɛ k'i sen b'i kɔnɔkɔrɔ ka s'o fɛ yen o ye fɛn min ye an kɛlen don k'o ta ba la kosɛbɛ parce que o bɛɛ de nana ni hakilina ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan in ye donc ni ko bɛ mɔgɔ min fɛ yen a bɛ kɛ i b'a fɔ k'a bɛ an bɛɛ de fɛ yen voilà Alors, euh, monsieur Bala, aw ka association in, association ka ca Mali kɔnɔ Bon min bɛ anw ni tɔw danfara ka bɔ ɲɔgɔn na o ye o ye min ye o ye fɛn fila ye fɛn fɔlɔ ye min ye an ka tɔn yɛrɛ la an y'a jate minɛ k'a fɔ fɛn min bɛ tɔn faga kosɛbɛ mali kɔnɔ o ye farankan de ye tubabukan na n'i b'a fɔ a ma ko cotisation bɛɛ kan ka cotisation de bɔ, bɛɛ kan ka dɔɔni dɔɔni de bɔ. Ee fa karisa ye dɔrɔmɛ 1 di, fa karisa ye ba 1 di, ba karisa ye million 1 di. Ɛɛ bamananw b'a fɔ ko sama binna mɛnɛnani binna bɛɛ fanga de b'i woro kari. Donc i b'a di ni ŋaniya min ye, o de bɛ lajɛ. Donc an kɛlen don k'o ta ba la kosɛbɛ. An fɛn fɛn min bɛ yan, an bɛɛ bɛ cotisation di. Ee o de bɛ kɛ Katɛri i ka ɲininkali bɛna tila ka b'o kan an ka dɛmɛ fanba bɛ sɔrɔ o yɔrɔ la ensuite an kɛlen don ka fɛn dɔ fana jateminɛ n'i y'a ta ka lajɛ Mali kɔnɔ association vie mɔgɔw m'a faamu kosɛbɛ association vie ye jɛkulu ye baɲumankɛ tɔn don komi bamanankan na u b'a fɔ cogo min na a kan ka kɛ sababu ye de ka jamana dɛmɛ donc an kɛlen don ka o de ta an tɛ k'a fɔ k'an bɛ wuli ko ka taa marche kɛ depuis vision nouvelle sigira an ma deli ka taa marche kɛ an ma deli ka taa ka taa fɔ État ye a ye nin di yan an ma deli ka taa revendication kɛ mais an b'a bila an kunkolo la anbaww ka masakɛ min tun bɛ yen nɔ san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ni biwɔɔrɔ ni kelen la ye John Fitzgerald Kennedy ale ko ko sanni i k'a fɔ i ka jamana ye k'a ka nin k'i ye e yɛrɛ k'i yɛrɛ ɲininka e bɛ se ka mun k'i ka jamana ye donc o hakilina de bɛ anw na donc an b'a jateminɛ de an bɛ se ka fɛn fɛn kɛ mali ye dɔrɔmɛ kelen ni dɔrɔmɛ fila la an b'an seko kɛ bɛɛ k'a kɛ ten tɔ n'o kɛra o de b'an ni jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ fara jamana bɛɛ bɛ ten de donc n'i ye dɔ kɛ jamana ye parce que jamana in ye ko bɛɛ k'an ye ka ban a y'an lamɔ k'an tɔpɔtɔ k'an kɛ mɔgɔ ye fo k'an se ko ma donc an bɛ se ka min k'a ye o ye an ka sigida bɛɛ k'i ka sigida layiriwa parce que n'i ban k'i ka so furan n'i ban k'i ka caniveau labɔ ni soso nana Soso tɛ État kin soso bɛ e de kin pali bɛ jɔn minɛ pali bɛ e de minɛ donc État yɛrɛ ma s'a yɛrɛ kɔrɔ kuma tɛ anw ma an bɛ an bɛ jamana min kɔnɔ an bɛ faantan jamana de la donc fo anw yɛrɛ de ka fara ɲɔgɔn kan ka État dɛmɛ donc o danfara fila de b'an ni baɲumankɛtɔn tɔw cɛ

Ee an fila cɛ ni muso aw bɛɛ lajɛlen an wula ne tɔgɔ ye fatumata tu de ye u bɛ ne wele ko ne ka pɔso ye sariyae de ko min ka sɔn e de fɔ ye v bɛ kɔnɔna na Mission ye jumɛn de ye? Aw ka mission n'a ka objectif i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye o la? Awɔ, ɛɛ an ka objectif fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ ɛɛ vision nouvelle ka objectif fɔlɔ fɔlɔ ye min ye, a hakilina bɔra président yɛrɛ la min ye Alu Tarawele ye, a y'a dabɔ a kama de ka musow de dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ barisa muso de n'i ye du ta i b'a sɔrɔ muso de jɔyɔrɔ ka bon du kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ denmisɛnninw ka ladonni na, o kosɔn a y'a ɲini ka musow dɛmɛ mais taalen ɲɛ fɛ a y'a ye k'a fɔ n'i ye muso sɔrɔ i bɛ dutigi sɔrɔ i bɛ dudenw sɔrɔ i bɛ quartier kɔnɔmɔgɔ sɔrɔ wa i bɛ jamana bɛɛ sɔrɔ donc o hukumu kɔnɔna de an y'a de ye muso la bon an y'a ye muso kelen tɛ se ko la n'i ye muso ta n'i ma cɛ bila kɛrɛfɛ baara dɔw bɛ muso bɛ se ka kɛ dɔw bɛ cɛ de bɛ se ka kɛ donc an y'a kɛ cɛ ani muso ani denmisɛnninw ye donc baara dɔw bɛ muso bɛ se ka kɛ dɔw bɛ cɛ de bɛ se ka donc an bɛ ɲɔgɔn dafa donc n'an y'a jɛra k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ a bɛ taa ɲɛ kosɛbɛ o y'an ka objectif dɔ ye bɔn kɔmi fara ɲɔgɔnkan fana b'a kɔnɔ an y'a ɲini ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan de ni pour ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan dɔɔnin dɔɔnin a man nɔgɔ kartiye kɔnɔ hali ni kunko b'i bolo pour ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan fo k'a sɔrɔ sosiyali musa jɛ ka ko kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ kartiye kɔnɔna na donc n'o association tɛ yen a man nɔgɔ dɔɔnin bɔn o hukumu kɔnɔna association kɛra pour que jama ka fara ɲɔgɔn kan ni ko y'an sɔrɔ hɛrɛ ni hɛrɛtana an ka taa ɲɔgɔn kunko la an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni baara bɛ di mɔgɔ ma n'aw ye jɛkulu ye aw dɛmɛ ka nɔgɔn kojugu mɛ n'aw ye kelen kelen kelen dɛmɛ sɔrɔ a man nɔgɔn kosɛbɛ mɛ n'aw fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kuluba ye dɛmɛ a bɛ nɔgɔya o n'i ye jama dɛmɛ a kɔmi i ye jamana bɛɛ dɛmɛ o fana y'an ka objectif dɔ ye vision nouvelle kɔnɔna yan

Association vision nouvelle kɔmi n y'a fɔ n ka kuma daminɛ la nin n a sigira mali kɔnɔ deux mille onze hakilina bɔra malien dɔ la a tɔgɔ ali tarawele a sigilen don ginɛ konakiri transitaire de don nka a bɛ daminɛ wagati min na a kelen tun tɛ parce que fɛn min hakilina min bɛ taa ni fara ɲɔgɔnkan ye i kelen tɛ se k'o kɛ donc a y'a lajɛ lafiyabugu kɔnɔna la yan don denmisɛn teri minnu bɛ yen ni u bɛɛ sera ko dɔ ye ni ala ye nafolo dɔɔnin kalifa u bɛɛ la u ka fara ɲɔgɔn kan ka ko dɔ kɛ minnu bɛ se ka sigida dɛmɛ u nana lajɛ ko in walankatala ka tɛmɛ lafiyabugu yɛrɛ kan a nana komini kɔnɔ a bɔra komini kɔnɔ a taara se a sera yɔrɔ la peut-être i ka ɲininkali bɛna na s'o ma An bɛ yɔrɔ caman na donc hakilina yɛrɛ nakun yɛrɛ fanba yɛrɛ o de ye pour que mɔgɔw bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na donc président ali tarawele a ko ko ko mali yɛrɛ tunkarankɛ ye i yɛrɛ b'a dɔn mali kɔnɔ u b'a fɔ ko mali tunkarankɛw de ye mali petɔrɔli ye parce que n'i y'a ta ka jate minɛ u bɛ wari min don mali kɔnɔ miliyari ni miliyari de don san kɔnɔna la donc mali tunkarankɛw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ donc ale ka hakilina la ko ni i taara tunga la ni tunga diyara i la au moins n'i ye dɔrɔmɛ saba sɔrɔ i k'i jija ka na ni fila ye i faso la i bɛna ni fila min ye i b'a lajɛ kelen min bɛ yen nɔ i bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o ka kɛ faso baaralan ye tɔ kelen dɔ i y'i yɛrɛ n'i ka famiyi bɛ i wasa don o la donc o hakilina de bɛ a la bon mɔgɔ o mɔgɔ fana bɛ vision nouvelle kɔnɔ cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan o de hakilina fana bɛ an bɛɛ la parce que ni i bɛ don tɔn o tɔn kɔnɔ i bɛ tɔn hakilina de lajɛ ni tɔn hakilina y'i hɛnɛ i bɛ don a la tɔn o tɔn bɛ n'a hakilina min i tɛ se ka don a la donc n'i y'a ye an fɛn o fɛn bɛ a kɔnɔ c'est que hakilina bɔra a mɔgɔ fɔlɔ minnu na ani anw minnu donna a la o kɔfɛ ani donna la kɔfɛ don dɔ mɔgɔ mɔgɔ kura de bɛ ka don a la donc mɔgɔ kɔrɔ ni mɔgɔ kuraw hakilina kelen dɔrɔn de bɛ yen nɔ o de kɛlen don k'an bɛɛ sigi ɲɔgɔn kan o ye ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka faso baara kɛ An bɛna ɲininka sɛ an balima wɛrɛ la ale jamuta la an ne balima cɛman ni musoman denmisɛnnin ni maakɔrɔ an bɛ ala fo dugu laada in na' ni kira fo ka an bangebaw fana fo dan kɔ ka tila ka vzyɔn p psi mɔgɔw fo aw ka de plasima na ka na an ka vzyɔnsoba in kɔnɔ yan nɔ ne tɔgɔ ye maramisa fatuma ta jara ne bɛ yan sigi tɛ a la ni sigi tɛ vzyɔn bɛ la dɔw kec diyara in to vzyɔn bɛ don ni An k'a kɛlen don ka kɛ sisan vision nouvelle la unhun ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka don vision nouvelle la ka fara an ŋaa nin association ba in kan unhun ee aw bɛ kɛɛ ee i n'a fɔ c muso groupement ou bien cɛ groupement a mana kɛ fasugu o fasugu ye donc aw ka kɛ mɔgɔ 30 ni 4 ye unhun liste la parce que unhun an ŋaa président Aliou Traoré an'an ŋaa vice président n'o ye Kalifa Dembele unhun ee olu ka yamaruya kɔnɔna na ko i ka jamajɛkulu dɛmɛ o ka di u ye ka tɛmɛ mɔgɔ kelen dɛmɛni kan ko parce que jamajɛkulu de bɛ a tɔgɔ kɔnɔjɛ de bɛ bi fɔ an ka tɛmɛ mɔgɔ kelen ta kan donc o de la an kɛlen lo ka kɛ an ka groupement na ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka adhérer vision na dɔrɔn fo u ka mɔgɔ bi saba ni naani dafa

an y'a kɛ de pour que bɛɛ lajɛlen association mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'a fɛ ka na adhérer association na bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ cogoya min na parce que n'i ye mɔgɔw wele ka na ten k'u ka na ten u ma foyi foyi fɛ u tɛ ko valeur dɔn k'a ta ka di mɔgɔ ma ten u t'a valeur dɔn c'est la raison pour laquelle an y'a sɔngɔ nagasi ka kɛ 40 ye pour que bɛɛ bɛ se ka adhérer vision na cogoya min na.

I ka ɲininkali diyara n ye au fait n y'a fɔ i ye n ka kuma kɔnɔna la n'i ye jɛkulu ta baɲumankɛ tɔn fo mɔgɔw ka farankan de kɛ farankan tubabukan na n'u b'a fɔ a ma ko cotisation donc association fɛn o fɛn bɛ yen association yɛrɛ bɛ balo ni fɛn damadɔ ye n bɛna n da don olu la association bɛ balo ni fɛn fɔlɔ min ye o ye farankan ye n'o ye cotisation ye cotisation kɔfɛ association bɛ se ka balo fana ni tubabukan na u b'a fɔ fɛn dɔ ma ko legs o ye ni baɲumankɛ tɔn wɛrɛ bɛ yen Olu kan k'u ka tɔn datugu olu b'u ka wari u ka fɛn bɛɛ ta ka taa di association wɛrɛ ma min fana n'u ka hakilinaw ye kelen bɔn o ɲɔgɔn ma kɛ vz kɔni fɔlɔ o bɛ yen sabanan bɛ se ka kɛ don donateur dɔw ye wala ni di dɔ bɛ yen organisation dɔw bɛ yen u bɛ bɛ se k'a di mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka na don tɔn kɔnɔ dɔrɔn k'a di parce qu'a b'a fɛ ka aw dɛmɛ naaninan ye min ye Tɔn ɲɛmɔgɔ yɛrɛ o fo se k'i bolo bila a kun donc association fɛn bɛ bɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ a bɛ sigi ni de donc an kɔni ta fɛrɛma an ka fɛn fɔlɔfɔlɔ kɔni cotisation maa ma bɛ yen dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔ ba kelen man ca bɛɛ bɛ cotisation ka i ka nin fɔ la cellule kɔnɔna la balimamuso Masaran bɔra k'a fɔ sisan cellule minnu bɛ sigi mɔgɔ bi saba naani ninnu olu bɛɛ kelen' bɛ bi wɔɔrɔ wɔɔrɔ de bɔ bi mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen dɔrɔmɛ bi naani dɔrɔmɛ bi pardon mɔgɔ kelen o kelen bi donc o bi wɔɔrɔ tɛna na biroba la yan o bɛ to u yɛrɛ bolo nɔ sɛzi u bɛ sɛzi min ta n'u bɛ yen kan a bɛ kana na bɔ mɔgɔ kelen kun o waa sɔrɔ kalo kalo u ka réunion mensuelle la kalo kalo u bɛ ɲɔgɔn bɛ ɲɔgɔn ye min kɛ kalo kɔnɔ o sɔrɔ siɲɛ kelen kalo kɔnɔ mais a tɛ se yan An kɔni mɔgɔ bɛ se a gafew de ma k'a dɔn k'a fɔ karisa y'a sara karisa m'a sara pourquoi an ka tɔn organiselen don ka ɲɛ o fana sanfɛ tuguni permanence kɔnɔna la fana sani i ka se permanence ma tɔn ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen u dɔw yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan yan nɔ olu fana bɛ cotisation fana di olu fana t'o ye parce que tɔn ɲɛmɔgɔw fana ka réunion fana bɛ a dan ma tɔndenw de bɛ bi wɔɔrɔ sara olu sen t'o la tɔn ɲɛmɔgɔ fana bɛ dɔ fana di justement o fana ka ca ka tɛmɛ o kan o fana san fɛ tuguni mais o wariko bɛ varier sa fɔ n'u ye ɲɔgɔn ye u yɛrɛ de b'a déterminer san o san ko donna san kura u bɛ ɲɔgɔn ye bon nin san an ka kɛ nin san an ka kɛ a bɛ se ka caya comme a bɛ se ka dɔgɔya mais a kɔni tɛ jigin kɛmɛ fila duguma a tɛ a tɛ jigin o duguma a bɛ se ka yɛlɛ o sanfɛ mais a tɛ jigin o duguma justement voilà o kɔfɛ tuguni ee permanence fana kɔnɔna la direction kɔnɔ olu fana ka fɛn bɛ yen o fana ka ca ni o fana ye olu ta ye maintenant n'a bɔra o la vice président fana bɛ yen o fana ta bɛ caya n'o ye donc maintenant président ba yɛrɛ ta n tɛ se n tɛ se k'ale ka cotisation ko kuma fɔ parce que an ka fɔ na n y'a ta ka di dɛmɛ kɛmɛkɛmɛsigi la a bi wolonwula ni saba bi wolonwula ni duuru ale de jɔlen bɛ n'o bɛɛ ye o la n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ ko tunkarankɛ don a ko n'i ye saba sɔrɔ i ka na ni fila ye faso la donc n ka kuma o de bɛ n ka kuma n ka kuma tɔ sɛmɛntiya donc o fɛ a y'a an b'a jate minɛ wari gansan Ni wari gansan bila yan ni so in kɔnɔ yan i bɛ taa ka na san wɛrɛ i bɛna wari in sɔrɔ yan peut-être n'i y'a tun i b'a sɔrɔ bagabaga y'a dun sɔn ni bagabaga yan i bɛna wari in sɔrɔ yan wari tɛ se k'i yɛrɛ kɛ foyi ye filanan ye jumɛn ye ee hakilina ɲuman ni hakilina ɲuman fana bɛ mɔgɔ la tan kɛ kasabi t'i bolo wari t'i bolo ka se k'a lawaleya a tɛ se ka ɲɛ A sabanan ye min fana ye ni nin fila fɛn o fɛn b'i bolo mɔgɔw de b'a kɛ tubabu ka ɲinikɛla dɔ ko ko i yɛrɛ recherche kɛ donc ko n'i bɛ sanu ɲini n'i bɛ nafolo ɲini adamaden de nafolo ye donc o b'a jira k'a fɔ maaninfin yɛrɛ mɔgɔ de de bɛ nin fila dafa wari tɛ hakili ɲuman tɛ mɔgɔninfin mɔgɔ salenw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka nin fila ka fara ɲɔgɔn kan donc o la Vision Nouvelle la i bɛ mɔgɔ mɔgɔ sɔrɔ a kɔnɔ an bɛ nin mɔgɔ sugu de ɲini k'u fara ɲɔgɔn kan ni wari t'i bolo hakilina ɲuman t'i la i ye jamatigi ye bamanan b'a fɔ ko jamatigi yɛrɛ baana ye Voilà. Donc, a ka o cotisation ninnu, aw b'aw ka réalisation kɛ n'olu ye, n y'a faamu. An bɛ réalisation kɛ n'o de ye, ni tɔn dɛsɛra yɔrɔ min na, président Ba yɛrɛ bɛ a tɔ a tɔ dafa jusqu'à hauteur de 75 pour cent, tuma dɔ la yɛrɛ 80 pour cent, tuma dɔ la yɛrɛ a bɛ se ka yɛlɛ o sanfɛ mais ça dépend a bɛ dépend a bɛ dépend réalisation na, voilà, depuis a daminɛ fo bi

après a ye Bamakɔ ko komini bɛɛ minɛ Bamakɔ sigida wɔɔrɔ a b'o bɛɛ la sigida minnu fana kɛlen don ka Bamakɔ lamunumunu n'o ye cercle de Kati ye a bɛ o caman na manden b'o la o lasigiden yɛrɛ bɛ kɛnɛ in kan yan nɔ Kati ville b'o la Bon kati ville la lasigiden misɛn minnu fana bɛ o kɛrɛfɛ sirakɔrɔ mɛgɛtana ɲamana dogoduman konbabugu olu bɛɛ b'o la n'an bɔra n'an bɔra o kɔnɔna la an bɛ taa régionw na an ka région fɔlɔ n'o ye kaye ye o lasigi o lasigi so minnu bɛ lasigi so misɛnnin minnu bɛ yen an b'o fana la an bɛ kaye kɔnɔ an bɛ manantali dugu dɔ fana bɛ yen na an bɛ kunjan o ye bafulabɛ mara ye n'Ala sɔnn'a ma don nataw la an bɛna taa keɲeba mara fana la o kɔfɛ sigira commencer région filanan yɔrɔ caman sɔrɔ sikaso ka fara sikaso ville kan parce an bɛ nɔ dɔrɔn an bɛ kuru sisan an bɛ kucala an bɛ an bɛ yɔrɔso fana an bɛna taa yɔrɔ caman fana la tuguni an bɛ yanfolila fana an ye forage dɔw yɛrɛ kɛ yanfolila don nataw la o da ni bɛna kɛ o kɔfɛ région naaninan n'o ye segu yɛrɛ ye an ye segu ville fana kɔnɔ o bɛ a mɛn Réalisation dɔw kɛ Segu ville fana kɔfɛ dugu dɔ bɛ yen nɔ ko Sansandin bamanankan na an b'a fɔ o ma ko Sinsanni an bɛ yen, Bila fana an bɛ Bila mais o baaraw bɛ sen na, San fana baaraw bɛ sen na mais Sinzana gare kɔni o baaraw ɲɛnabɔra ka ban, Moti jamana fana kan an bɛ Moti ville la o baaraw fana bɛ sen na mais o ma ban fɔlɔ, n'i tɛmɛn'o la ka taa fo ɲɛfɛ sani i ka don Jɛnɛ an bɛ Jɛnɛ dugu dɔ bɛ ko Senusa an bɛ yen nɔ an bɛ Jɛnɛ ville yɛrɛ fana kɔnɔna la dɔnku an balimakɛ dɔ bɛ baara kɛ permanence la ale kɛra sababu ye k'an ta parce que président y'a jira k'a fɔ bɛɛ ka taa n'a ye i faso la donc région sabanan yɛrɛ fana kɔnɔ i nana ka Buguni fɔ an bɛ Buguni fana parce que an y'a jate minɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ bɔ dugu min na Bɛɛ k'a lasama ka se i ka dugu la an bɛ ka baara kɛ ni bɔ ye président yɛrɛ de y'a fɔ bɛɛ ye n'i ko k'i bɛ tɔn na bamakɔ dɔrɔn tɛ parce que an si tɛ bamakɔka ye o jatigiya an bɛ se k'an bange yan mais an tɛ bamakɔka ye dɔnku bɛɛ ka se n'a ye i bɔdugu la i fa dugu la ou bien ou bien i bɛnna la mais kɔrɔnfɛla la a baara caman bɛ sen na yen Kidali b'o la Gawo b'o la Tɔnbukutu b'o la menaka b'o la Taweleni b'o la a baaraw caman bɛ sen na mais an tɛ se k'a dankɛnɛya k'a fɔ vraiment parce que basigibaliya min bɛ jamana kɔnɔ fo an yɛrɛ sen de ka se yen an sen ka se ka taa k'o lawaleya sinon an ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kalama yen an bɛ ka baaraw caman kɛ yen nɔ Pour vous dire que an bɛ mali fan bɛɛ fɛ bon o kɔfɛ mali yɛrɛ kɔfɛ la laginɛ yɛrɛ la an bɛ yen fana parce que président yɛrɛ taga yɔrɔ bɛnnen yen ma an bɛ laginɛ la comment dirais-je laginɛ région seegin de an b'o bɛɛ kɔnɔ préfecture bi saba fila an b'o bɛɛ kɔnɔ an bɛ Conakry yɛrɛ fana Conakry ye commune duuru de ye an b'o bɛɛ fana kɔnɔ donc en même temps an bɛ Sierra Leone an bɛ Liberia an ka tɔnden dɔ bɛ yan nɔ Sako ale yɛrɛ taara n'a ye wagati la u ye voyage kɛ ka taa fo Monrovia ka taa fo Freetown en même temps salonnasini san ba fila ni tan ni seegin na ala y'an garisɛgɛ an ye mɔgɔ dɔ fana sɔrɔ Sénégal ani ganbi u bɛɛ ye maliyɛnw ye, an ye Côte d'Ivoire jamana fana ta ville yɛrɛ kɔnɔna la Abidjan an ye mɔgɔ sɔrɔ yen ani Côte d'Ivoire Abidjan kɔfɛ dɔɔnin dugu dɔ bɛ yen ko ko Bɔndugu an ye yen fana sɔrɔ en même temps président yɛrɛ terikɛ dɔ bɛ yen nɔ a yɛrɛ fana tun ka kan ka se kɛnɛ kan mais lujura y'a sɔrɔ a ma na yan ale fana y'a lase Gabon an bɛ Libreville kɔnɔna la donc Congo Brazza an ni mɔgɔw bɛ kuma la yen an ka tɔnden dɔw bɛ an bɛ kuma la u ma basigi Niger bɛ ten yen burukina bɛ ten yen comment dirais-je Nigeria ni fɛn ninnu ma bɛ yɔrɔ n bɛ fɛ ka lata yen donc en même temps faransi fana an ka tɔn ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ commune six la madame Kanté Djénéba N'Diaye ale de tun kɛra comment dirais-je élection kalata min tɛmɛna ale de tun kɛlen muso ye a la ale fana ye vision tɔnden ye ale fana y'a sama ka taga faransi o kɛra san den san ba fila ni tan ni seegin na janvier kalo la dɔnku vision dɔ bɛ bɛ faransi fana pour le moment hali i n'o bɛ na an ka gafe bilalen bɛ yen nɔ donc pour vous dire que jɛkulu min don fɛn den tɛ hali Dubaï ani dubakaw wɛrɛ bɛ yen

Bon en fait i b'a dɔn n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ n ko vision nouvelle kɔnɔna la bɛɛ bɛ dɔɔnin de kɛ bɛɛ bɛ dɛmɛ dɔ kɛ an ka an ka jeli dɔ bɛ yen jeli Sanba Lafiyabuguka don donc ale ye nin hakilina ta a ye nin hakilina ta mun na k'a jira parce que an ye forage ko fɔ ale yɛrɛ ye dɔnkili duman dɔ da vision na ko kɔlɔnba donc o kɔlɔnba hukumu kɔnɔna la a hakilina dɔ sɔrɔ ka o kɔlɔnba o forage ji min bɛ di mɔgɔ ma hali sa aw dontɔ ji bɛ da la mɔgɔ b'a ta yan an ye forage caman de kɛ mɔgɔ b'a ta fu a si tɛ feere Kati kɔfɛla la a bɛ yen non a bɛ a bɛ quartier caman na donc a y'o hakilina min sɔrɔ fo k'o lawaleya de parce que mɔgɔ bɛ ɲinɛ o de kɔ n'i ye kumakan fɔ i ka kumakan lawaleya donc a y'a lawaleya a nana ni ji ye sababu la a sababu bɔra ale la a y'a fɛɛrɛ kɛ pour que an bɛ se ka ji sɔrɔ donc euh, maintenant n'i ye ji fana kɛ f'i ka taamasiyɛn de bila a la min b'a jira k'a fɔ voilà donc euh, o de la bon n'i dun ko ko sa a kunkolo don donc o la a ye président ja k'a kan en même temps kumakan dɔw fana sɛbɛnnen b'a kan bamanankan tɛ tubabukan kɔni don an ka laɲiniw ye minnu ye olu de bɛ a kan donc jiko in de kama sinon an tɛ ji feere mais forage ko in a dabɔra o de kama k'a jira mɔgɔw la ko an bɛ ji di mɔgɔw ma voilà Aw bɔra ka vision nouvelle ka realisation kuma mɛn, u ye baarabaw kɛ an ka ba Maliba ye, u ye baara caman kɛ, u dannen tɛ Mali kɔnɔ, u bɛ Mali kɔkan, u bɛ yɔrɔ caman, an bɛ se k'a fɔ ko vision nouvelle ɲɔgɔnna association ka dɔgɔ Mali kɔnɔ bi, sabula u ye baara caman de realiser donc an b'u fo dan tɛ foli min na, ayiwa monsieur Keyita, an ka ɲininkali laban min b'an bolo, o ye sisan

An bɛ se ka min f'u ye dɔrɔn u k'a jateminɛ k'a fɔ wari ye fɛn fila de ye n'i ma taa k'a to a bɛ taa k'i to bon sani a ka taa k'i to i b'i jija i bɛ fɛn dɔ de k'a la o fɛn kɛli a la o ye ka ɲɔgɔn ka ɲɔgɔn lajɛ ka ɲumanw kɛ raison pour laquelle ni anw bɛ fɛn o fɛn kɛ an b'a ɲini k'a fɔ mɔgɔw ka a lajɛ donc ni mɔgɔw y'a ye o de b'a to ee parce que ee u b'a fɔ ko n'i bɛ ɲuman kɛ ɲuman dogobaga o ye kafiri de ye. Donc mɔgɔ man ka ɲuman dogo ni mɔgɔ ye ɲuman kɛ n'i y'a jira a a kɛra cogo cogo i bɛ mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ tuguni min fana bɛ se k'a lajɛ n ka kuma kɔnɔ la n y'a fɔ n ko an bolo wari tɛ dɔrɔn i b'a fɔ ko karisadiba bɛ mɔgɔ min kun jamatigi ye wari ye anw bolo hakilina ɲumantigi ye wari ye anw bolo an mago bɛ se nin mɔgɔ sugu saba bɛɛ de ma ka fara ɲɔgɔn kan surtout surtout an bɛ carême kɔnɔ lafiyabugu tɔn yɛrɛ dili donna yan a daminɛna yan mais an b'a ɲini mɔgɔw fɛ mais alihamdulilayi vraiment an bɛka ka mɔgɔ caman sɔrɔ an bɛka ka mɔgɔw sɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ de mɔgɔ minnu bɛ k'an dɛmɛ lafiyabugu kɔnɔna la pour que an bɛ se ka tɔn in fɛn kɛ lafiyabugu a tɛ b'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ lafiyabugu tɛ ka baara kɛ dɛ mais ni mɔgɔw ni mɔgɔw ye i ka sigida kɔnɔna la n'i ye a lajɛ e bɛ tɔn dɔ kɔnɔna la e ka tɔn in lakodɔnnen tɛ i ka sigida kɔnɔ vraiment o ye kɔlɔlɔba dɔ ye parce que an ka pfo yɛrɛ yan de siège bɛ yan président yɛrɛ ye lafiyabuguka ye tɔn in ɲɛmɔgɔ fɔlɔ bɛ lafiyabugukaw ye siège fana bɛ yan yɔrɔ kɔni n'a fɔra ko ko tɔn in dili ma don yan kosɛbɛ o ye tɔgɔtiɲɛ yɛrɛ c'est vrai que a dabɔra mali kama mais fo bɛ ni mɔgɔ minnu nana o tigi k'a dɔn vraiment ko ko dɔ bɛ yan O de la n da tɛ se ka se mɔgɔ kelen ma n b'an ka cellule ɲɛmɔgɔ fɛn bɛ lafiyabugu yan n b'u bɛɛ fo u bɛɛ b'u ka folikan sɔrɔ nin kɔnɔ fɛn fɛn bɛ wulikajɔ la parce que u bɛ ka u tɛ k'a k'u yɛrɛ ye u bɛ k'a kɛ faso de ye n'i ye ɲuman kɛ i ka sigida ye n'a hɛrɛ nana n'i m'a tɔnɔ dun i den b'a tɔnɔ dun ou bien i somɔgɔ dɔ b'a tɔnɔ dun donc an b'o wele lase mɔgɔw ma mɔgɔw ka maliyɛnw ka a bila u kunna k'a fɔ maa si tɛna jamana in dilan ni anw yɛrɛ tɛ waritigi minnu bɛ yen an ka intellectuel minnu bɛ yen n'o ye hakili ɲuman bɛ minnu na ani an ka jamatigi minnu bɛ yen u kana jama don u kana hakilina don u kana wari don da jugu fɛ u k'a don da ɲuman fɛ da ɲuman tɛ dɔwɛrɛ ye faso bɛ dilan la cogo min na ni wari b'i kun se mɔgɔ ɲumanw ma hakili ɲuman bɛ minnu na minnu bɛ se k'i ka wari labaara i ye ka ɲa N'i sera olu ma jamakulu fana bɛ yen nɔ jamakulu kana kɛ politikikɛla ye jamakulu kana kɛ ka jama labɔ hu ka taga mais an ka jamakulu labɔ k'u bila baara kan min bɛ se ka jamana yɛrɛ nafa cogo min na donc o de kumakan laban bɛ n bolo ka se mɔgɔ ma ka bɛɛ fo k'aw yɛrɛ fana fo kosɛbɛ parce que aw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ a ye anw ka jɛkulu kɔnɔ parce que an bɛ fɛn fɛn kɛ Tant que ni gafetigiw ma na terielebisɔnw ni jain tigi ma na mɔgɔ t'a lakodɔn n'i y'a ye diɲɛ bɛ se k'a lakodɔn an ka baara ɲuman kɛlenw bɛ ye vraiment o ye aw fana ka cɛsiri an b'aw fo ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la ala ka aw ka vision ani anw fana ka vision hakili a bɛɛ bɛ sɔrɔ fɛn kelen ye la donc an bɛ dugawu kɛ ala ka a kɛ visionba ye k'a kɛ ye mali ma la